ogbuebi nwa na nke ududo ka m na-ekwu okwu ya na-ekwu ya erime ọmọ ego ahụ nwa taa anyị erichasị ya taa onye ahụ na-eje chebe yi
Mike Jaja odegwu nwa asị ma na South Africa na ọ ya-echekwarịrị gị nwa odegwu maka na anọ bụ na chekwara ugo chekwa egbe onye kwara na akụkpụ nwa uri ma ọkwa nne Mike nwa na nke ududo ọ nọ n'izu amaokwu ịbụ na anyị bịara ka anyị riere ndụ na nka ji maka na anyị ekperi na nke ududo keluru ya ka na South Africa wee mara na ndụ na nka so nọrị ihe ọ bụna anyị chọbịa na na South Africa na anyị ji ya na ọkwa ihe ọma nke ọjọọ ya adịrị ndụ ya ihe ọ bụna wụ ihe ọma na ọ ya-adịrị ọrịa onye na nke ọkwa nne Mike jajaba anyị wee nugwu ome n'isi nkwọ ị na-enekwara iche ọkụ nwa na nke ududo ọkwa m nọ n'ọgbọ obere nwa ndị ichie tụrụ ugo eziokwu n'isi sị mụ gbadube na ugo chala acha enwe n'ochuchu o ji awụhụ eziokwu ma m ekwu ihe nnagbu ọla ndị ichie ekebe m okpu n'isi jajaba anyị odegwu ọnụ m kenere gị ha nwaeze chukwu bụ ụzọ be anyị

anụ nganga mpi ozu nwụrụ anwụ uche eleme nkuri ozu o bulu isi ọ la-atụ aka ebe a ga-eli ya kpọkịrịkpọ ha odegwu nwa na iseke mma e ji gbuo agụ okwu ya ka ndị ilo so nọdụrụ nkụ asụbaba botezie isibe ka enene onye ọbụla wee wala ọsọ obere nwa na ebe agụ mbọ odegwu nne mụchala mechie ngada ọkwa gị na-enekwu ya ọ ya-adịrị gị mma asị m ndị ejewu na-emegụ n'iru maka ndị ada ebere odegwu n'iru odegwu nwa na ọnụ m kenere gị na-ekwe onye a na-ekwu okwu ya makwa na ọ na-awa ebe ọ bụna ma o were ego oyibo wee saa m arụ odegwu ị na-emebu ya wụ ibe o tego mgbe i mebere ya wụ ibe maka na okwu ya ka nzi baba marakwa na ome ọgọ emeghị ọgọ jee mụbụrụ isi nka maka mgbe Chukwu kere eze ome ọgọ mbọsị ahụ ka o kele onye ọ ga-emele odegwu nwa na ahụrụ m aka ọlụ ka ahụrụ m ihe i mere mmanwụ ọ ya-adịrị gị mma ịnụgo azụ m ngụ e ji eko ya aka na ekwanago iseke na iseke ụbọsị m ji abịa na iseke ụbọchị ahụ na ndị iseke niile ya agbakọ kabakirike n'iche oku nwa na nke ududo na m bịara na iseke ụbọchị ahụ na m na-akwado taa oke nwa ka gbadobe ọnwa ndị ụkwụ n'aka ị na-abụkwa ụkwụ na nke ududo ka a na-ekwu okwu ya ndị ji ikpa akụgbu agụ ị na-abụkwa ndị a na-ekwu okwu ya njụọ ma ya ọ na-enyodu nche enyo ka njụọ ọkwa ihe na-apụta na nche maka na okwu nna m gwara m gboo gboo kama m na-akwụrụkwa ihe ori nche enyo m pụta na nche na ọ bụrụkwere na nche bụrụ m wee naba na ndụ mmadụ ji akọwa akụkọ m odogwu be anyị ilebe nụ be anyị odogwu Sọ ka eke si anya anwụ ọ na-agadukwe maka na okegokwelu mana asị m ya dụba ya dụba na onye dụba ka ịma ama ya maka na adụ mkpa oti ọ bụ ya ka nnụnụ ji ebe na osisi kpọrọ nkụ ọbịa na-enwe dịkwa na mma ụtụbịaja dụcha n'ime ya na ọ bụkwa maka ụtụtara na ọbịa ka ọbịa na-enwe dị na mma ekene m onye ọbụla ofu ofu

ịma na ọ na-abụ enyi na-akọ ọrụ ọdụ mbe ka gbara ya wa na mmiri ọkwa nne nwoke mba anyị onye ukwu mọga na ekene odogwu nwa ọkwa agwụrịmadị ma nụ n'oko ọkwa ya ka i si agala onwe gị azụ m na anọ na nke bụrụ ụmụ onye nyere gị nri odogwu nwoke mba anyị nwoke e ji eyi nwoke egwu ọgbago agụ tajiri egbe n'ụkwụ ya n'awọ odogwu nwoke na m ekelekwukwa gị ọzọ ịma na eziokwu eziokwu a gwara gị agwa marakwa na ọ bụkwaghị imeta mgbe ọ bụ enyi bụ isi

asị na ọ ya adịrị ụmụnna nka mma asị na ọ ya adịrị ụmụnna nka mma ọkwa jaja ka m kenekwukwa ya maka ọ na-awa ekene kene onye ọmụ ike ekene agwụ ya jaja be anyị wee nugwu ome n'isi nkwọ onugbu kwenekwe m n'elu a odogwu ekenekwukwa m gị ọzọ asị m gị na ọ ya adịrị gị mma ịnụgo onye jaja be anyị mmụọ sị na ọ ya adịrị gị mma ibe na-egbu mmụọ gbuo ya

onye na-enwe ya ọ sị na mmadụ mere ihe mana ọ bịa ihe mere dị ọnwụ ya odogwu ekele gị odogwu n'enugwu ukwu nnukwu maka onye asị jide ka o ji ma n'ihe ọ na-eme agbagbu ọgwụ ya onye na-enwe ya ekene m gị ekene ọnụ ime anụba anyị onye ọma ọ ga-adịrị mma asị na ọ ya-adịrị gị mma